Takunyadirani azimayi anzanga amene tikugwira ntchito limodzi kuno ku Conduril. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kukhala pakati pa azibambo. Azibambo alipo more than 300 koma ifeyo azimayi 30 chakuti tikutha kukwanisa kugwira ntchito ndi azibambo. Tiyeni tisamaziyang'anire pansi pamene tikugwira ntchito. construction sikutanthauza kuti ndi azibambo okha ifeyo azimayi tili ndi kuthekera
dziko la malawi lidasayinira mgwirizano wakuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna ku beijing mdziko la china mchaka cha 1995 kuchokera nthawi imeneyi Boma komanso makampani mdziko muno akuyesetsa kulemba ntchito komanso kuika mmaudindo amayi. Izi sizidali chonchi mmbuyomu popeza ntchito zambiri zimagwiridwa ndi abambo. Amayi akhalanso akukanika kugwira ntchito zina chifukwa cha mantha kuti sangakwanitse poganiza kuti ntchitozo zimagwiridwa ndi amuna. Ntchito zomangamanga ndi zina mwa zomwe amayi amaopa. Pamene ntchito yomanga chingalande cha ulimi wa mthirira cha Shire Valley Transformation Programme ili mkati m'boma la Chikwawa, kampani ya Conduril ndi imodzi mwa makampani amene akugwira ntchitoyi. Chiyambireni ntchitoyi mchaka cha 2020, kampaniyi yalemba ntchito amayi m'maudindo osiyanasiyana. Pakadali pano, amayi oposa 35 ndiwo akugwira ntchito pa malowa. Ena mwa amayiwa ali pa maudindo akuluakulu. A Chrissy Katunga ndi mkulu woyang'anira zolemba anthu ntchito ku kampani ya Conduril ndipo akufotokoza zambiri. Ngati Conduril, ntchito zimene zimachitika ambiri amaona ngati ndi za azibambo okha koma si choncho. Ntchito zambiri ndizotheka ndi azimayi ndipo ineyo ngati HR kwambiri ndikamalemba anthu ntchito ndimaperekanso mwayi kwa azimayi kuti amene ali ndi kuthekera, tisangoti mzimayi eti, koma amene ali ndi kuthekera kuti ntchito zimene zili panopa atha kukwanitsa timampatsa mwayi ndithu wochuluka kuti alembere ndipo takhala tikutengako azimayi amene Kutengera mu zaka zimene takhala panopa pa Conduril aonetsa ndithu kuti mzimayi atha kukwanitsa ntchito ina iliyonse imene mzibambo amapanga. Titha kupereka chitsanzo pa azimayi amene tili nawo tili ndi engineer wamkazi amene ndithu amayendesa zonse, tili ndi social safeguard officer mzimayi amene amayendesa ndithu zonse, tili ndi ma operators azimayi. ma steel fixers, ma carpenters kuonjezerapo ma general workers. Inenso ndunena ndine mzimayi human resource officer. So mutha kuona kuti mzimayi ali ndi kuthekera ndithu. Mene ndatchulira ma position amenewo popanda mzibambo, tanthauza kuti Conduril ithanso kuyenda opanda azibambo amenewo. Mayi Katunga akuti nthawi zambiri amayi amakhala olimbikira ntchito yawo komanso amagwira ntchito mwaluso ndi motsata dongosolo kotero kuti nkofunika kuti makampani omwe amagwira ntchito zothamangathamanga azilemba ntchito amayi ochuluka. Injiniya Darcia Thindwa ndi mayi yekhayo amene amagwira ntchito yoyang'anira zomangamanga pa kampani ya Conduril. Iwo akufotokoza zambiri. Ntchito yathu ndiyomanga intake ndi canal ya madzi nde kwambiri ife ndi kumanga kwathu ku ntchito yanga ndiyonetsetsa zoti tsiku ndi tsiku tikupanga beat ma targets amene timakhala nawo nde ndimakhala ndikupanga monitor ntchito ina iliyonse pa section paliponse Ntchito inde imaoneka ngati ndi ya azibambo komano ndi yoti aliyense atha kupanga. Pali inde ma challenge, kwa azibambo amati akangokuona ukuzinena kuti ine ndine civil engineer, kwa iwo amaona ngati kuti sizingatheke sungakwanise nde imakhala kuti iweyo ukuyenerabe kulimbikira kuonesa kuti ineyo ntchito iyi ndingathe. nde chomwe ndimachita ndimangopanga mbali yangayo zomwe ndikuyenera kuchitazo zomwe ndimachita koma kuti sindimakhala kulimbana ndi munthu kaya kuti ndizionere ndekha pansi koma ndimayigwira ntchitoyo mmene imayenera kugwiridwa ndipo ma results onse amakhala kuti ali ndinangochita chidwi poona kuti ah, ndi zinthu za mtengo wapatali anthu kumamanga zisulo kumazilumikiza kutani, ndinaona kuti ntchito imeneyi kuli bwino nanenso ndikatani ndiphunzire kuti patsogolo pano ndizanena kuti ichi ndi chakuti zimakhala motere zimakhala motere ntchito iyi njolira mphamvu kwambiri ndiye zimangotengera chidwi cha munthu kuti mzimayiyo wachilandira motani ndipo wachimva motani kuti akhale ntchito ngati imeneyi titabwera kuno ambiri anali ndi chidwi kwambiri kuonesa mwa odabwa kuti zingatheke bwanji kuti mtsikana agwire ntchito ngati imene zizi Koma ine ndimona ngati ntchito ina yonse aliyense akhoza kugwira ngati munthu ungayikirepo mtima for ine ndikaonetsa ntchitoyi ndayamba ndili 15 years ine amandiphunzitsa bambo anga ku Illovo mpaka na panova ndikugwira ntchito iti ndikugwira ntchito imeneyi sindimaona chosiyanisa china chilichonse ndimagwira ntchito ngati mamuna ndipo olo mabwana samandidandaula ayi A Hana Mandalasi ndi mkulu woyang'anira za chikhalidwe cha anthu ku kampani ya Conduril yemwenso amagwira ntchito yolumikizitsa kampani ndi anthu ozungulira dera limene kampaniyi ikugwirako ntchito. Iwo akufotokoza kuti vuto lalikulu lomwe amayi amatha kukumana nalo kugwira ntchito ya zomangamanga ndi lakuti azibambo ena sakhulupirira kuti amayi akhoza kugwira ntchito yotereyi kotero kuti amawayang'anira pansi. Timakumana ndi zinthu zambiri komano chinthu chachikulu mwina chimakhala kuti anthu kukuona ngati mzimayi osati kukuona ngati position yako nde chimakhala chinthu chonena kuti iweyo ngati mzimayi uonesese kuti ntchito yako wagwira ngakhale kuti akukuona kuti ndiwe mzimayi basi kuti amangokutenga kuti umakhala kunyumba. kwambiri mavuto amene takumana nawo mu project ngati mu company koyambirira ndi uh, chifukwa chokuti mu construction ambiri ndi azibambo azimayi tilimo ochepa ndiye kwambiri azibambo amationa ngati kuti basi ndiwe mzimayi palibe chimene ungapange nde ineyo ngati position yanga ngati social safeguard kwambiri kumakhala kuwaphunzisa azimayi kuti ali ndi ufulu nthawi imene akugwira ntchito pa kampani pano munthu sakuyeneka kuphwanya ufulu wawo mu njira ina iliyonse and kuti pa nthawi imene mwina munthu waphwanyira ufulu apanga bwanji, akapanga report kuti chifukwa nthawi zina kuti umatha kupezeka kuti munthu mwina akukuphwanyira ufulu mmalo a ntchito koma sukuziwa zonena kuti ndithandizidwa bwanji. Tikabwera ku mbali ngati ya midzi imene mwina tikuzungulira nayo uh, imene tikugwira nayo ntchito mwina challenge yayikulu imakhala kuti zoyembekezera za anthu akumudzi chifukwa inoyi ndi ngati project imene tabwera kuti timange irrigation canal tikuyeneka kukhala pa ubale ndi anthu akumudzi pa nthawi imene mwina pali mavuto osiyanasiyana timatha kukhala ngati kuti tikutani tikuthandizana komano penano chimatha kukhala ngati kuti mwina kuyembekezera zambiri kuti kuchokera ku kampani komabe Timagwira ntchito bwino ndi anthu akumudzi kuthandizana pa zinthu zosiyanasiyana.
Amayiwa akulangizanso anzawo omwe angafune kugwira ntchito ngati zomwe iwo akugwira. Ntchito iyiyi ndi ya wina aliyense kaya mzimayi, mzibambo aliyense atha kugwira nde kwa azimayi amene amafuna ndithu atagwira ntchito iyiyi ndi olandiridwa atha kukwanitsa. Anthu adzawayang'anira pansi, anthu amayankhula zambirimbiri simungakwanise mwina awapatsa kantchito koti. mwina inuyo ndinu mutha kungokwanisa akaka koma ayi ndithu yomwe akupanga mzibamboyo nayesonso mzimayi atha kuta atha kuikwanisa kwambiri kulimbikitsa atsikana kuti we need atsikana ambiri ma, ma engineers osamazionera pansi kuti ine sindingakwanise nde bwa ndikangogwira ntchito ina yake yoti yo yachizimayi ayi koma ndikulimbikitsa atsikana ambiri kuti mu field umumu atsikananso tikhale ambiri tizafike kuti tikubalansana nafenso 50 50.
Malangizo anga kwa azimayi anzanga ndiokuti ntchitoyi ndiyophweka umangofunika ukaiphunzira ukaidziwa basi palibe vuto lina lililonse koma imaopsa ukakhala kuti uli kumbali. koma ndi ntchito yophweka kobasi si yowawa ayi umangofunika kuchilimika basi Mayi Katunga akulangiza makampani ena a zomangamanga kuti aziwapatsa mpata amayi omwe ali ndi kuthekera. Iwo akulangizanso amayi kuti akhale olimbikira ntchito akalembedwa. Malangizo anga ku ma construction companies amene amalemba ntchito anthu, ine ndipemphe. Tikuyenera kuonetsetsa kuti azimayi tikuwapatsa mwayi waukulu ndipo ndi azimayi amene amatithandiza kuti zinthu zathu ziyende. Mzimayi amakhala wadongosolo pa ntchito ina iliyonse nde tikatsogoza kuyika mzimayi patsogolo tizaona kuti zolinga zathu ngati kampani. zizakwanilitsidwa ndiye azimayi tiziwayika patsogolo tisamawayiwale pomalemba anthu ntchito.
Aliyense ali ndi kuthekera kogwira ntchito zosiyanasiyana ngakhalenso zomangamanga atapatsidwa mpata.